Fear as Contae na Mí ó dhúchas a bheas ag comhrá liom ar an gclár seo anocht, sin é Peadar Mac a' Bhaird. Ní hé an chéad uair ag Peadar anois a theacht go Conamara an taobh seo, bhí sé roinnt uaireanta cheana anseo ag Coláiste Gaeilge. Anois, phós sé bean as Aonach Urmhumhan i gContae Thiobraid Árann sa mbliain 1982 agus tá sé ina chónaí ar an mbaile sin ó shoin. Go deimhin tá siopa agus bialann mór le rá ag imirt acu in Aonach Urmhumhan. Céad míle fáilte romhat a Pheadair. Go raibh míle maith agat.
Cén áit i gContae na Mí anois arb as dhuit agus a rugadh thú ann? Bhuel, áit darb ainm Kilbride, just ar imeall an Gaeltacht. Áit mhór peile ab ea Kilbride? Áit mhór peile, gan dabht ar fad. Ar as sin Jack Quinn ab ea? No, sin Kilbride difriúil, tá an Kilbride sin gar go Baile Átha Cliath. Tá muid díreach ar imeall Rath Chairn i bparóiste darb ainm Dún Doire, but Dún Derry, but áit mór peile é Dún Derry chomh maith. Sea. Agus ar ndóigh tá tú an-ghar go deo go Ghaeltacht Rath Cairn. Tá, tá muid díreach just ar imeall an Ghaeltacht ansin, d'fhás mé suas just ar imeall, ar imeall an Ghaeltacht. An mbíonn tú, bhuel ní bhíonn anois mar tá tú i gContae Thiobraid Árann ach nuair a bhí tú thíos i gContae na Mí, an mbítheá, mbítheá go minic ag dul isteach go Rath Cairn? Yeah, bhuel, pé ócáid or pé seans atá agam bím ag tiomáint ó Áth Buí, is breá liom dul tríd an Ghaeltacht just chun an nós, chun an áit a fheiceáil agus is breá liom é.
Raibh aon Ghaeilge anois thimpeall ort féin sa mbaile, ar Gaeilgeoirí a bhí i do mhuintir, ab ea? No, ní raibh Gaeilge ag mo thuismitheoirí. But ehm, bhí Gaeilge ag mo gcomharsana, roinnt de mo chomharsana, agus nuair a bhí muid an-óg, like, bhí sé neamhghnáthach mar bhí Gaeilge ag roinnt dos na daoine ar an bportach. Agus níor thuig mé céard a bhí á rá acu go dtí gur chuaigh mé ar scoil. But eh, agus then bhí mé i gcónaí ag rá, like, cén fáth go bhfuil eh, go bhfuil Gaeilge ar an bportach agus rud éigin eile, cén fáth go bhfuil bád i ngairdín? na daoine sin agus nach bhfuil bád in ár ngairdín. Bhí siad i gcónaí ag plé le curachaí agus mar sin agus cheap mé like go raibh sé neamhghnáthach. Agus cé le haghaidh a theastaigh an bád?
B'fhéidir go raibh siad ag ullmhú le haghaidh rásaí thíos anseo thuas ar an Máimín nó sa gceantar sin. B'fhéidir. But ní raibh a fhios agam ag an am sin. Mar níl aon, níl mórán deis agaibhse bád a chur ar an bhfarraige. Níl faic ann.
Níl faic ann. Ach caithfidh mé a rá anois go bhfuil Duine de na Rósanna i dTrá Lí go bhfuair sí i dtrioblóid í féin ansin píosa siar cúpla mí ó shoin a rá nach raibh nach raibh cósta ar bith ag Condae na Mí agus cosúil go bhfuil cósta breá ansin agaibh. Tá cósta breá Bettystown agus Laytown agus an ceantar sin. Ní raibh mórán deiseanna againn dul ann mar bhí mé ró ghnóthach nuair a bhí mé an-óg. But is deas an ceantar é i ndáiríre. Sea. Ar baineadh neart oibre asatsa anois nuair a bhí tú ag fás suas sa mbaile ó labhair tú ar an bportach agus beithígh agus talamh agus rud mar sin. Tá chuile dhuine i gContae na Mí is millionaire siad le talamh breá agus rud den chineál sin. B'fhéidir go, tá siad ag, bhí siad ag díol suíomhanna le cúpla bliain anuas but tá sé sin tar éis stopadh anois but is áit ana-dheas é. Now bhí, d'fhás mé suas in áit réasúnta iarghúlta. idir Bohermeen agus Dunderry, just ar imeall an Ghealtacht. But bhí an talún, bhí talún breá againn fhéin, but bhí an t-uafás le déanamh, bhí muid ag obair ó mhaidin go hoíche, but sin an saol a bhí againn, just ar an bportach. Bhí mé ag an bportach nuair a bhí mé an-óg, chaith mé mo saol ar fad ar an bportach. Bhí muid i gcónaí ag éalú as scoil chun dul go an bportach chun cúpla pingin a fháil. Sea. Agus cé a d'íocfadh sibh? D'íocfadh do dheaide thú nó na comharsannaí? No, na comharsain. Bhí capall agus cart agam féin nuair a bhí muid an-óg agus bhí muid ag tabhairt abhaile móin le haghaidh na gcomharsana. Sort of jobannaí an-mhall. Bhí tú ag dul suas agus síos an bóthar le haghaidh an lá ar fad agus gan aon stró. Céard a bhí t'athair a dhéanamh? Bhí sé ina feirmeoir agus bhí sé ag díol beithí ar fud an tír. Ó, rá. Yeah, bhí sé ag taisteal gach áit. Díol agus ag ceannacht. Muise, ab ea? Sea. Agus ansin, nuair a chuaigh tusa ag an scoil, a Pheadair, eh, raibh, raibh aon fhocal Gaeilge dhá mhúineadh inti?
Bhí, ní raibh Gaeilge agam féin ag an bpointe seo but bhí an, bhí, bhí, nuair a tháinig Seosamh Ó Méalóid dhon scoil, Is dóigh gur tháinig sé nuair a bhí sé an-óg é féin agus bhí sé tar éis pósadh agus tháinig sé ar ais ina múinteoir nua don scoil agus thosaigh sé réimse nua Gaeilge sa scoil agus bhí sé ag múineadh like amhrán don sean-nós againn nuair a bhí muid an-óg agus mar sin agus bhí nós difriúil sa scoil agus bhí fhios agam go raibh an nós difriúil ann but eh bhí mé go mór leis an Ghaeilge ag an am sin agus is rud is rud é eh gnáthúil é now Agus eh nuair a deireanns tú Seosamh Ó Méalóid deireann tú eh Seosamh Ó Méalóid eh ab 'in é an fear anois go beannacht Dé leis a bhásaigh ansin cúpla bliain ó shoin go go hóg. Ó bhí sé de bhunadh. Bhí bhí sé bhí sé go mór leis an bpeil agus damhsa don sean-nós. Bhuel nuair a labhraíonns muid ar na Mellets, peil agus damhsa agus sean-nós agus ceol? Damhsa, sean-nós, bosca ceoil agus then an sean-nós féin. Bhí muid i gcónaí ag chur, bhí sé i gcónaí ag chur drámaí difriúla ar siúl. Bhí. Agus an raibh an. Ní raibh an nós sin ann sular tháinig sé. Sea. But d'aistrigh sé cúrsaí sa scoil nuair a tháinig sé. Tá sam. Agus ar ndóigh, d'imir, d'imir duine, deartháir leis, d'imir sé, bhuach sé All Ireland do Chontae na Mí. Agus is, is cuimhin liom an lá, tháinig sé gon scoil leis an corn agus le koala bear, díreach abhaile ó thuras go dtí an Astráil. Ó tháinig. Agus bhí níos mó suim agam sa koala bear ná sa chorn ag an am sin. Bhí, bhí. Mar ní fhaca muid riamh, níor chuala muid faic mar gheall ar koala bear. Sea. But bhí sé, níos deise. 67, is dóigh. 67, baile iartha de chuid blianta go blianta go maith é. Agus bhí sé ag taisteal abhaile ó ón Astráil a bhí sé ag insint dúinn mar gheall ar chomh mór is a bhí an Astráil agus an saol a bhí ann agus bhí ana-shuim agamsa. raibh aon suim a'd fhéin riamh do chuid seolta a chrochadh agus a dhul go an Astráil, Meiriceá nó Sasana, ná tada, mar bheadh. Bheadh an traidisiún sin thimpeall orainn, nach mbeadh? Yeah, bhí an traidisiún sin agus chuaigh an-chuid de mo chuid, mo chol ceathar go, bhí aintín liom agus bhí sí ag dul go Calgary ag an áit sin agus bhí sí ag cur grianghrafanna abhaile dúinn i gcónaí mar gheall ar an, an, the Sioux Indians in Calgary agus gach rud mar sin. But ehm níor éirigh liom dul. Nuair a bhí mé óg fuair mé post sealadach le Dunnes Stores i samhradh amháin, then d'fhan mé leo le haghaidh cúpla bliain agus ansin, Phós mé.
Le Dunnes ab ea?
Dunnes, yeah. Fuair mé post sealadach i rith an tsamhraidh leo. Cén áit a raibh stór Dunnes seo anois? Ó, Baile Átha Cliath, George's Street ag an am sin. Bhí orm an bus a fháil ó An Uaimh go George's Street agus bhí mé an-óg agus bhain sé geit asam an méid a bhí ar siúl ins an chathair ag an am sin. Sea. Agus an bhfaca tú agus an raibh tú ag caint le Ben Dunne ag am ar bith? Bhí. An raibh?
Bhí agus dúirt sé céard a dúirt sé liom uair amháin? Go raibh Bhí mé an-óg, dúirt, go raibh chequered career agam, a dúirt sé liom. Dúirt, yeah. Agus b'shin, cá raibh tú ag obair ag na tills ab ea? No, ní raibh, bhí mé, bhí mé díreach sna head office ar an, ar an urlár, just ag obair, agus bhí an-craic agam ag an am sin. Bhí, bhí muid ag déanamh an ullmhúcháin le haghaidh turas an John Paul, an Pope. Ó, sea. Agus bhí chuile shórt rudaí againn i ngach áit, flags agus cathaoir, na papal chairs agus gach rud ar díol agam. Agus bhí an, caithfidh mé a rá go raibh an-craic againne thuas ansin. Céard a bhí i gceist ag Ben Dunne, meas tú, leis an career seo? Bhí an neamhspleáchas agam i gcónaí agus ní raibh mé breá sásta toeing the party line, ar a dtugtar air. Céard é toeing the party line? Déan é mar a dúirt sé. You know, agus ní raibh mé breá sásta. Ní raibh tú sásta é a dhéanamh mar a d'iarr sé? No, bhí mé sá-, bhí an neamhspleáchas agam ó thús agus ní raibh, bhí mé ag rá i gcónaí, tá, tá slí níos fearr chun é sin a dhéanamh. Tá's a'm.
I gcónaí, agus bhí, ní raibh mé i dtrioblóid leis, but bhí mé i gcónaí, like, mar sin leis. Fearacht daoine, do bhealach féin go mór leat.

Bhuel, bhí mé, dúirt siad liom ar, ar, ar, ar, ar, ar tráthnóna breá Aoine uair amháin, dúirt siad liom, an bhféidir leat dhul go Luimneach amárach? Agus ní raibh aon taithí agam céard a bhí Luimneach ach amháin gur, gur raibh, gur fhan m'athair i Luimneach nuair a bhí sé ag taisteal ó, ó, ón Uaimh go an Daingean nó Cathair Saidhbhín. Sea. Agus dúirt siad, it's a hundred and eighteen miles go Luimneach a dúirt siad nuair a bhí muid an-óg ag déanamh an tíreolas agus mar sin. But anyway.

Sea.
Sea, agus chuaigh mé go Luimneach, anyway, agus then ní raibh mé ceart i Luimneach, bhí mé ann le haghaidh b'fhéidir trí nó ceithre mhí, agus lá amháin dúirt leaid liom, bainisteoir, an féidir leat dhul amach go Luimneach, Nenagh? I said, cathain? Anois, a dúirt sé. Bhí stór eile ag Dunnes ansin, a raibh? Bhí, agus bhí fadhb ag, bhí duine ar saoire nó bhí duine tinn nó rud éigin mar sin. I said, an bhfuil tú cinnte? Yeah, he said, is féidir leat traein a fháil ag a haon a chlog. So, d'fhág mé Luimneach le mo bhalcaisí agus chuaigh mé amach go Aonach Urmhumhan agus dúirt mé, nach deas an áit é seo? Agus d'fhan muid san O'Mara's Hotel agus bhí sé mar Ritz Carlton ag an am sin, domsa. Dunnes Stores, dhá íoc dhuit. Ó yeah, le haghaidh trí seachtaine nó mar sin agus bhí mé ó bhí breakfast de gach sórt rudaí agam ar maidin so bhí mé an-tábhachtach ag an am sin. But anyway, chuaigh mé suas go Dunnes Stores agus thosaigh mé ag obair liom agus bhí craic an domhain agam ansin. Ní raibh an brú a bhí agam i Luimneach nó Baile Átha Cliath, ní raibh éinne ag féachaint ort, bhí tú ábalta, Pé rud a dhéanamh, bhí an neamhspleáchas, mar a dúirt mé, agam. Bhí an baile go hiomlán ag ullmhú chun dul go an Pope a fheiceáil i Luimneach agus bhí carnival atmosphere le na flags ag an bpointe sin. So cheap mé go raibh sé mar sin gach lá in Aonach Urmhumhan. Agus céard a rinne tú ansin? Chuaigh tú ag damsa agus casadh bean ort? Chuaigh mé go hop, mar a ghlaotar air ag an am sin, sa tennis club. Huh. Agus chas mé le Mary, mo bhean chéile, mé fhéin 's cara liom now. Huh. Agus chas mé le péire chailíní agus Huh. eh, mise a, a thóg an chéad rogha. Sea. Agus eh, the, anyway, sin an scéal agus sin an saol. Phós sibh. Phós muid. Agus inseoidh tú dhúinn anois sa darna leath eh, do shaol in Aonach Urmhumhan mar tá eh, siopa agus bialann galánta sláintiúil in, in, in, ansin agat agus thú ag déileáil le feoil agus eh, do chuid táirgí féin uilig, a d'fhéadfá a rá. Yeah, chuile shórt fataí. Fan liom anois, a Pheadair, agus gabhfaidh tú ag inseacht sin sa dara leath dhúinn, agus sibhse ag baile anois chomh maith, b'fhéidir go gcuirfeadh muid ocras oraibh san darna leath den chlár seo, mar beidh sé ag caint ar go leor cineálachaí stuif atá aige sa siopa agus sa mbialann, ach beidh muid ar ais théis na bhfuagraí seo. Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá agus Peadar Mac a' Bhaird in éin liom anseo anocht. Ó Chontae na Mí ó dhúchas ach atá ina chónaí anois i gContae Thiobraid Árann, in Aonach Urmhumhan i gContae Thiobraid Árann, a Pheadair, agus míniúnn sin gur phós tú bean as sin, gur shocraigh tú síos ann. Cén fáth nach, bhuel, b'fhéidir nach bhfuil sé ceart dom é seo a iarraidh uait, cén fáth nach dtáinig tú go Contae na Mí, mar is iondúil go dtagann an bhean go dtí contae an fhir? Ah, beidh daoine anuas orm faoi é sin a rá anois ach. Bhuel, is féidir liom a rá ag an bpointe seo go bhfuil muintir Thiobraid Árann, go bhfuil siad i bhfad níos cairdiúil. Ná muintir Chontae na Mí? Yeah, is dóigh. Bhuel, ar do chloigeann anois nuair a bheas tú, nuair a bheas tú i gCill Bhríde arís. Bíonn am acu chun labhairt. Bíonn. Níl siad gafa ag déanamh airgead i gcónaí, like. Níl. Bíonn deiseanna labhairt agat. Ab ea go bhfuil tú a rá go bhfuil do chuid airgid déanta a't féin. No, níl. Níl suim dá laghad agam in airgead. Níl. Níl suim agam in airgead. Tá suim, an-suim agam i mo shlí beatha, mo clann, an timpeallacht. Is breá liom gnó, but níl mórán suim agam in, amantaí ní bhíonn faic i mo phóca. Nach in é an fáth gur iarr mé a bhfuil do chuid airgid díonta agat. Mar duine a bhfuil sé díonta aige níl aon suim aige. Tá i bhfad níos mó saibhreas sa domhan ná airgead agus tá sin go soiléir anois i ngach áit, ón Spáinn, ón Ghréig, ó ngach áit, an Bhreatain. Caithfimid aontú go hiomlán leat agus nach cuma dhuit ach do shláinte a bheith a'd, nach é an príomhrud é? Sin é an príomhrud. Agus a bheith sásta le do shaol. A bheith breá sásta le do shaol agus le d'obair. Anois, de.
do jab, mar déarfá, tá siopa agus bialann agus nuair a deireanns tú, nó nuair a deireanns muid a bheith sláintiúil, tá tú ag iarraidh a bheith sláintiúil go mba é le do chuid beatha. Déanann tú féin a bhformhór, nach ndéanann? Déanann.
Déanann tú féin go leor den bheatha a bhíonn sibh a dhíol sa siopa agus rud ó thaobh arán agus subh agus rudaí den chineál sin? Bhuel, bíonn muid gafa ó mhaidin go hoíche le ullmhúchán. Ní bhíonn deich nóiméad saor againn le haghaidh an lae, bhíonn an t-uafás a déanamh againn, but is breá liom é. Like, go luath ar maidin bíonn an arán i ngach áit agus daoine ag teacht isteach le haghaidh arán. Bíonn orainn hams a dhéanamh go laethúil, gach lá bíonn muid ag beiriú hams, hams mór, ar an gcnámh, agus iad a dhíol sa siopa agus bím i mo sheasamh ann le scian, sé. agus ag gearradh ham agus bhíonn bíonn muid ag gearradh cáis, bíonn muid ag déanamh subh, bíonn muid ag ullmhú fíon mar bhíonn ana chuid fíona á dhíol agam agus ceannaíonn muid gach buidéal fíon atá agam, ceannaíonn muid díreach ó feirm é. Sa Spáinn sa Fhrainc agus san Iodáil agus is féidir liom a rá go raibh mé ar ngach feirm ag déileáil le na húinéirí ansin sular cheannaigh mé an fíon. But is páirt lárnach é i mo shaol just a bheith ag díol fíon agus cáis agus mairteoil. Agus cén chaoi, an le scian a ghearranns tú an ham nuair a bhíonns na custaiméaraí á iarraidh? Yeah. Ní bhfuil machine ar bith a dhéanamh. Bhuel, tá machine, but ní bhíonn sé ag obair go minic. Bíonn muid inár seasamh ansin i Luimneach ins an Milk Market agus in Aonach Urmhumhan, just leis an scian. So tá áit a'tsa anois sa margadh i Luimneach chuile Dé Sathairn, ab ea? Chuile Dé Sathairn, chuile Aoine agus chuile Domhnach bíonn muid ar oscailt ann. But um, yeah. Cén t-ainm atá air? An milk market, country choice at the milk market. Country choice At the milk market i Luimneach. Agus sin é an t-ainm atá ar do shiopa in Aonach Urmhumhan ab ea? Country choice, nó Rogha na Tuaithe atá scríte air, chomh maith, but it's country choice agus sin an áit ina bhfuil ár chroí, caithfidh mé a rá dhuit. Agus a b'in an t-ainm atá ar an mbialann atá agat? Yeah, country choice arís. Agus téann daoine isteach ann, ansin suífidh siad síos agus tá, tá menu acu den rud atá siad in ann a cheannach sa siopa, má. rud é, bia an-shláintiúil agus bia an-nádúrtha agus an-bhia ón cheantar, an-bhia, ím baile agus arán den cheantar agus cáis den cheantar agus mairteoil den cheantar. Tú fhéin a dhéananns an cháis?
Déanann.
B'fhéidir uair sa mhí. Tá feirm darb ainm Mossfield thall i mBiorra. Agus tá sé gar go leor dúinn, agus nuair atá mé ag iarraidh sos, théim ann le haghaidh cúpla uair chun cáis a dhéanamh. An ndéanann tú maistreadh? Céard is brí le maistreadh? Maistreadh im baile, bhfuil sé do. Ó yeah, déanann, yeah. Is breá liom é. Bíonn sé, nó ní dhéanaim go minic é, but bíonn sé ar díol agam go laethúil. An mbíonn.
Im baile traidisiúnta.

Angus nó Limousin nó Charolais. Bhuel, the proof of the pudding mar a deireann siad, the proof of the pudding mar a deireann siad. Bíonn muid i gcónaí ag blas mairteoil sa bhaile agus ag iarraidh céard é an cut is fearr agus céard é an sórt is fearr agus sé mo thuairim, Is é mo thuairim pearsanta, agus tuairim m'inín, ná go bhfuil an Hereford níos blasta. Agus níos boige, b'fhéidir. Yeah, gan dabht. Ach bhfuil fhios a'd, anois a Pheadair, nuair a bheidh tú in áiteachaí mar sin, agus nuair a chuirtear air an, sás, is cuma cén beithíoch, Yeah, yeah. níl tú ag fáil blas an bheithígh, an bheithígh, nach é, nach ar a' sás, nach bhfuil an oiread blas ar a' sás. Agus is, bhuel is fuath liom na sás sin, mar de ghnáth thagann sé ó phacáiste difriúil ar aon nós. An ndéanann sibh féin sás? Ó déanann.
Déanann. Chuile shórt anlann. Bim, Sé mo bhean chéile atá freagrach do na hanlann. Cén saghas sás a dhéanann sibh anois? Bhuel, déanann siad honey mustard salsa, tá cáil orainn ó thaobh honey mustard salsa agus déanann sí, má tá tú ar Facebook Country Choice tá na mílte griangraifeanna den bhean chéile ag déanamh anlann difriúil. Déanann sí barbecue sauce baile as well agus then déanann sí anlann le Cashel Blue. Cé mhéad duine anois a bheadh ag obair a'd.
Braitheann sé. In geimhreadh bíonn deichniúr agus sa samhradh téann sé níos mó suas b'fhéidir go fiche agus níos mó. Braitheann sé ar an ócáid atá againne. Nuair atáimid ar féiltí difriúil bíonn foireann maith ag teastáil agat.
Mar téann sibh amach. Anois ní chipper atá againn mar a déarfá. Ní hea ach déanann sibh ar bhealach eile é. Yeah, but dá mba rud go raibh Chipper againn bheadh sé i gceart, caithfidh mé a rá. Sea. But téimid amach le seastán go áiteacha difriúil, Kildare Village agus Scariff Harbour Festival agus Cappamore Show agus Nenagh Show agus. Ndíolann tú burgers?
Díolann, ach amháin na burgers is fearr ar domhan. 'S cé fá nach ndíolann tú chips? Bhuel, tá sé deacair, fryers. a chur in áit sealadach agus tá sé réasúnta dainséarach. Bíonn an-smacht orainne ó thaobh beatha agus sláinte nuair atá tú díreach i lár páirce agus bíonn cigirí difriúla ag féachaint air agus ní maith liom a bheith ag déileáil le hot oil ar suíomh sealadach mar sin. Just, ba bhreá liom b'fhéidir thick wedges nó rud éigin mar sin a dhéanamh but just tá sé beagáinín dainséarach.
Bhí tú ag rá liom uair eicínt gur, gur b'in rud a dhíolanns tú go leor ná liver sicín agus teanga bó agus. Yeah. Bíonn a leithéid ar siúl agam, tá a leithéid ar siúl agam le tríocha bliain anuas agus is breá liom teanga bó. Now, tá sé iontach, is deas an feoil é i ndáiríre, le haghaidh ceapaire, le ím baile agus arán donn. Agus eh, tá sé fós i bhfaisean agus bhí sé i bhfaisean tríocha bliain ó shin agus níos mó. Jeepers. Now, tá sé deacair é a fháil. Má tá.

itheann siad pâté but eh bíonn an-chuid pâté á dhéanamh againn so bíonn Sea. orm ag iarraidh pé uibheacha sicín, uibheacha lachain or eh livers ó lachain nó liver ó ghé sa cheantar, go mór mór timpeall na Tá sa. Nollag, chuir mé fógra sa pháipéar chun iad a Sea. fháil. An ndeireann aon duine eh eh riamh go bharr an méid feola a bhíonns tú a dhíol, méid sin cineálachaí feola, go mór mór b'fhéidir daoine nach n-íosann feoil ar bith agus nach maith leothub go mbíonn beithí agus rudaí dhá mharú. An mbaineann aon duine aon chaidéis mar sin díot? Bhuel bíonn, but bhíos cúpla bliain ó shin bhíos ag ag seó thall i Scariff agus bhí bean ann agus bhí sí ag déanamh Homespinning of Jacob wool. agus is vegetarian í agus bhí fhios agam go raibh sí ina vegetarian but i ndeireadh ag dtús an fhéile tháinig sí thall chugainn agus dúirt mé, dúirt sí, caithfidh mé ceann de na ceapairí feoil sin a fháil mar tá mé ina vegetarian le haghaidh 30 bliain anuas a dúirt sí liom and I'm driven mad by the smell a dúirt sí liom. Dúirt. Agus d'ith sí an rud díreach ansin. agus dúirt sí gur lá an-tábhachtach di. But tá meas agam ar na vegetarians, but má thagann vegetarians, is féidir linn rud éigin a dhéanamh go speisialta leo. An bhfuil mórán dream ag teacht go dtí thú ó thaobh cúrsaí sláinte dhe, go bhfeicfidh siad an bhfuil chuile shórt in ord agus ina cheart a'd, taobh amuigh agus taobh istigh i do shiopa? Bhuel, ag an am seo den bliain tá sé an-spéisiúil mar tá na Greens, na Glasraí nua ag tíocht isteach chugam go laethúil ó daoine agus tá siad go léir go leor orgánach. So tagann daoine isteach chun lettuce agus broccoli agus spinach agus rudaí mar sin úr a fháil go laethúil mar bíonn taispeántas mór deas agam ar an sráid de na glasraí nua. Agus tá daoine ag teacht isteach, an-spéis ag daoine anois i nglasraí orgánacha.
Sula n-imeoidh muid ón scéal uilig i dTiobraid Árann, bhunaigh tú Gaelscoil ansin agus raibh tú féin agus chuile dhuine a bhí ar an mbaile, raibh sibh ag tíocht le chéile faoin nGaelscoil? Bhuel, bhí, bhuel, I suppose, is scéal iontach é, i ndáiríre. As, bhí, bhí bean darbh ainm Peggy Ní Dheataí i mbun an, an, an naíonra beag ann agus ag an, nuair a chuaigh mé ann don gcéad lá ní raibh 'fhios agam but duine de mo chomharsana ó Chontae na Mí, Peggy Uí Mhaolóid a bhí ann, but as an naíonra d'fhás Gaelscoil. mór, agus chaith mé fiche bliain nó níos mó ar an gcoiste, le daoine mar Pádraic Ó Curraoin ó Bhaile Éamainn anseo i Chonamara, atá fós ina bainisteoir, agus bhí campaign mór againn ó thús chun an scoil a bhunú, agus caithfidh mé a rá go raibh sé, b'fhéidir, ceann de na rudaí is deacair i mo shaol ag an dtús. Hm. Ach tá chuile shórt ceart anois. Ó, tá, tá an Ghaelscoil an ceann is fearr sa tír. Agus an bhfuil an dream a bhí, nach raibh sásta leis, an bhfuil siad breá sásta anois leis? Tá sé sin sa stair.
Tá gach duine ag glacadh leis an Ghaelscoil anois. Tá mé buíoch dhuit, a Pheadair. Go raibh míle maith a't faoi theacht as Tiobraid Árann. Caithfidh mé a dhul síos agus greim le n-ithe a fháil uait lá éigin thíos ansin. Agus beidh fáilte romhat agus éinne, le Gaeilge nó gan Gaeilge. Go raibh maith a't. Go raibh míle maith a't. Sin anois Peadar Mac an Bhaird agus a comhrá liom anocht. Beidh muid ar ais arís, le cúnamh Dé, agus clár eile againn an tseachtain seo chugainn, le cúnamh Dé. Idir an dá linn anois, coinnigí féin ag déanamh an rud céanna anseo go ceann seachtaine, bígí ag caint agus ag comhrá agus thar rud ar bith eile, go dtuga Dia slán sibh ar fad.
Beidh comhrá fén seannós agus beidh cúpla amhrán le clos leis ó Arias Mac Lochlainn i ndiaidh na bhfógraí, mar sin fan san áit ina bhfuileann sibh. Agus beidh ana-dhráma ar Ros na Rún ar a leathuair t'réis a hocht, nuair a scéithfidh Caitríona ar an namhaid is mó atá aici leis na Gardaí. Ná caill é!